ndị be anyị ọ ka ha nọ mma etu o si wee si n'ọnụ onye ofe mmanụ pụta na ndị Igbo amahọ ife wụ mmadụ ire ahụ ya na ife a ndị oyibo na-akpọ na prostitution ndị Naịjirịa na-akpọ akwụna ma ashawo ọ ka mma etu o si wee si n'ọnụ onye ofe mmanụ pụta ka m nye ụnụ the context o ji wee kwu ya the man so na ndị bịara n'osisi ndị Igbo n'ala Igbo o nwere article m fụrụ oge gara aga oge ahụ ebidobeghị ndebe akwụkwọ article ahụ aka dị n'ime archive onye Yoruba sị na ofu ife motivetri ha ha ncha ji wee nakpuo Nigerian army wụ ka ha bịa sụchaa utu ha ka ha bịa sụchaa amụ ha n'ahụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo so nwata nwoke a wee na-akọwa na oge ha batara na Nsụka na upon na e displesiri ndị Igbo na ha n'ọfịara na ha afụhọ nwaanyị kwere ha chịnie ụkwụ ya enu for them maka o nwere ebe nyanwa si abịa na oge m gbago Lagos o nwere nwata nwaanyị onye yoruba mụ na ya dị mma oge ọ sị m bịa be ha egwu ekwedị m je maka m ma na mụ nwa bụ nwoke ada asị nwaanyị ya chọta m be anyị oge my mother nọ ndụ n'oge my father nọ ndụ ụmụnne m ndị tọrọ atọ m emekwu ya mana be ha na na yoruba aa nwata nwaanyị onye yoruba mụ na ya na-atọ ụtọ sị m bịa be ha egwu tụọ m mana due to na ọ sị m je m je m nụ ka mama ya na-agwa papa ya na ọkọ onye dị etu anya na ị ma na yoruba enweghị nwoke na nwaanyị I mean nwaanyị anụbeghị di na nke nụgoro di ife a na-akpọ ha ncha wụ ofu ife ọkọ ahụ na ọdi ụkwụ ọkọ nwere ike ịwụ di wụrụkwa ọyị na mụ wụ ọkọ onye dị etu a ị ma na ndị Igbo ada ndị Igbo ada alike ịmụta ife dị mma mana onye ọbụla nwere uche ya mụta ife from ife a na ndị Igbo nwaanyị anụbeghị di na nke nụgoro di a na-akpọ ha different things mana Yoruba ma nke nụgoro di o ma nke anụbeghị di ofu ife ka ha ncha bụ ị na-anya na ọ wụ na m nụrụ nwata nwaanyị ahụ anụ ọkọ ya ka m bụ ọrụkwa na mụ na ọ ọyị ka anyị na-eme ọkọ ya ka m bụ ọ nya ka ihe e ji ma mba ma akwụna na nke amaghị akwụna igbo amadị ife dị ka akwụna adịdị be anyị na anyị ama akwụna akwụna abụghọ na anyị dị special ife kpatara na anyị amaghị akwụna wụ omenala chineke nyere anyị omenala sị na nwaanyị ọbụla na nwoke ọbụla ya anọ n'ife ahụ ndị oyibo na-akpọ marriage ọ bụkwa na ya enwezi out of 1 million na anyị enwe ofu onye ma ọ mmadụ ịbụọ na eghe- na- na-ezo ezo wee na-eme ife ọjọọ but omenala nke mere gịnị ife ahụ chineke nyere anyị mere gịnị kpachiri elu na ala ka ọ fịa ahụ gị ime ya ife ọjọọ onye ọbụla nọrọ na di na nwunye onye ọbụla nọ n'ife a na-akpọ marriage ka m si kwukwa obi na okwu na onweghị ndị nara n'iyi ya gbakwa mbọ na-ala nwunye mmadụ ma ọ gbaa mbọ nọ na di na-achọ di but ọ kazị dị difficult nwaanyị nọ na di chọọ ịgba n'ezi ọ ya-ezo ezo n'elu mana nke a nọghọ na di chọọ ịgba n'ezi etu o si sọ ya ka ọ ya-esi mee maka onweghị onye ọ nọ under ụzọ ọzọ chineke ji wee kpachikwalite n'ụwa na omenala so I mean na akwụna n'ife ha na-akpọ akwụna akwụna maka ọhọ asụsụ igbo by the way ka m kọwakwa ebe okwu ahụ si o nwere mba nọ na Cross River state afa ya wụ akụna kụna oge ndị ọcha bịara during second world war na village ahụ ha base na village ahụ so ụmụ nwanyị ndị ebe ahụ soro na-edina ha freely ụdị ife onye yoruba sị na ya afụhọ n'ala igbo ebe ahụ ka ụdị okwu ahụ a na-akpọ akwụna akwụna si wee pụta so ndị igbo fụ ka ndị ahụ na-ere ahụ ha wee sị na ife a wụ na ndị a wụ ndị akụna akụna na ndị a na-ere ahụ ha village ha dị na cross river state so ire ahụ ha so na ife ndị igbo fụrụ as arụ for example onye igbo ịsa nna ya okwu ma ọ nne ya okwu na mkparị arụ ka ọ wụ onye mmadụ ire ahụ ya ndị Igbo fụkwara ya as arụ so ị fụ ka e si distance ndị Igbo from ụmụ ife a ee na-ebi okwu a ọkwa ị fụ ndị Igbo a na-anụsị ma ndị ofe ebere ka m na-ebere ha because Igbo society a ebidogo dịwa mma already na mgbe Chineke megidere ife enwee ofu onye nwee mmadụ ịbụọ nwee mmadụ ịtọ nwee mmadụ ịnọ bidoro na-ekwu na religion nke ndị Igbo na ọ wụ omenala bụ aka e ji ma na Chineke azọwana ndị Igbo even ndị Catholic priest na ndị Anglican priest onye ọbụla bido na-atụ ya ọnụ na omenala even though na ha nwere ulterior motives eburo ife ọma n'uche ife ha bu n'obi wụ to exploit omenala ka a pretendịa na ha na-eme omenala mana o doona ha anya na ụgbọ ahụ esailụọla na ndị Igbo ebidogo nachigabatụ nke ha o doona ha anya na ndị Igbo ebidogo nachigara nke ha maka ife ofu onye nụrụ mmadụ ịbụọ anụ ya mmadụ ịtọ ya anụ ya ọ time ka ọ ga-etake ndị Igbo ga-anachigakwa back to ife ahụ Chukwu si na ha ga-abụ and ndị na-agbagha agbagha amụ ka nna amụ ha ndị na-ekwu na ndị Igbo abụghị ndị Izrel ha jee na Baịbụl fụ ife ekwu maka akwụnakwụna etu ahụ ndị Igbo si fụ ya etu ahụ ka Baịbụl si wee fụ ya and na Baịbụl si na nwaanyị ọbụla pụtara n'Izrel ga-enwe di ọ ga-enwe di nke ka ọ ya-awụ idina nwoke gụọ ya o dina with discipline ma nwoke ọbụla sikwa ndị Izrel pụta ọ ya-enwe nwaanyị ọ nya butere ọ dụ ka ọ dụ kpọba ọ dụ ka ọ dụ egoro na etu ọbụla ọ dụ na na ị ya-enwe nwaanyị gwara ndị Igbo na-anụnye onye ara nwaanyị ọ wụ na o nwere onye ahụ adọghọ family ya ya-ezukọta chọkwa onye dụ ka ya because na Chineke achọghị ka ndị nke ya dị ka nkịta ife ọbụla ha fụrụ ha edina ọ ya-ebigodo ebe a but redemption ndị Igbo orugokwa orugo ife ndị m na-emere ebere bụ ndị chọrọ ịnọ outside ndị chọrọ ime gịnị ndị chọrọ ịnọ outside ife ha chọrọ ka ha ya-enweta